Dr. Chris Nwabueze Ngige onwere ife nza lili ka ọ kali nne ya nne gị bịara na Biafra ebe ị mepere ọnụ wee sị na Biafra agitation dị meaningless na Nnamdi Kanu dị meaningless na ọ bịa kwụsị Biafra agitation kem na-echi gị ajagbana echi gị ajagbana echi gị ajagbana ka ọ bara gị n'ime mmụọ ha bụ ndị nwụrụ anwụ na oge aya ya apịagara gị taa ha ga na-echi gị ajagbana ọ bụ ihe mmụọ m gwara m sị m mmemme ka m na-eme nwụchana onye ke feel na ọ bụ ihe efu maọbụ nọkịta n'ụbọchị ma ụrụ ha na-achị ọchị ọ bụ ihe mmụọ m directịrị m ka m na-eme maka na ihe m na-eme bụ ihe mmụọ mana agbaga ha na m na-echi gị ajagbana tara ihe tere mma na ọ bụ ha chiri gị kwa ya ndị afụ nlele nwụrụ n'oge aya sokwune n'oge ọ ga-eruwe unu chire na anyị ndị south east governors na-econfess a nke bụ echi dọkịta chris nwabueze ha na m na-echi gị ajagbana ha bụ ndị mmụọ ga na-echi gị elu unu bụ ndị south east governor te ndị senator unu lele put together unu lele ka m na-echi ajagbana ndị nlele nwụrụ n'oge aya ga-echigoro unu ihe a ga na-echi unu ihe gbogbogbowe until you confess your sins dịka gị bụ nwoke na na-ekpu bicycle seat ee ị na-ekpu bicycle seat n'isi ee dọkịta Chris Nwabueze Ngige ga-ekpee m ọnụ ka me biafra agitation meaningless chineke bụọ gị ọnụ mgbe m gwara gị akwa fụta asị na ụmụ chi na-atọ ọgaranya ọnụ na ọgaranya anyị nwere na south east enweghị uche nkwa m nụ na nne ndị ọgaranya anwụ ma nke mgbe ụwa nke mgbe arụrụ aya mgbe ndị ọgaranya ịnwụ mara negodo ihe gị bụ minister of

na ọ bụghị ebe m na-akọ nke m na-echi gị ajagbana nlele ndị south east governor nlele nlele ogburu ọkwara ogburu ọkwara ogburu ọkwara ọbara nlele egbufuru na biafra land egburu 5 million people na biafra land ọbara ha dịrị n'isi unu

ndị anụ ọfịa chukwu bụọ gị ọnụ chris ngige for imepe ọnụ ya asị na biafra agitation dị meaningless ezinụlọ gị ọbara nlele 5 million people nwụrụ n'aya dịrị ya dịrị n'isi gị isi ụmụ ụmụ gị kọsịrị ụmụ ụmụ gị mbenefu agbụrụ gị ejebetele mbenefu agbụrụ gị ejebetele ị mago ọbara ha kwuru n'isi gị kwuru n'isi isi ụmụ ụmụ gị kwasịrị ụmụ ụmụ mụ na-agwa gị is not a curse but is a promise ọ bụ ihe mmụọ m gwara m sị m mmemme ka m na-eme ọ sọ ụnụ ọchị gbere ụnụ chị m ọchị mana ọ bụghị okwu ọchị ụnụ ghọtara abụghị m ordinary person na ọ bụ chi mụ du m eje na-edu m ala ala ihe anyị na-emebi ihe mụ ọsọ nwụchi m n'izigbo ihe nwụchi m n'ihe mbụ na afụ ya ya metụtara onwe ndị akịrị kpakpụ mmadụ teta i mepekwa ọnụ gị ọzọ sị na biafra biafra agitation bụ meaningless na akịrị kpakpa gbawa gị isi ị na-ekpu bicycle seat n'isi ọ ka gị mma na i ji ekpufe anụ ọsha anụ mpama afọ afọ ọnụ dị ka rag anụ ọsha vuru afọ ọnụ n'elu ivu afọ ọnụ ọ- ọ- ọ- ai, afọ ọnụ white na i nweghị akọnuche ee a- a, anụ ọsha